igbo ndị ọma ekene m ụnụ onye ụnụ na-anụ olu ya bụ nwaada Udonwa Chinwendu abụ m onye Nnewi South nke dị na Anambra steeti tata bụ mkpụrụ ụbọchị iri abụọ n'ọnwa nke ise n'afọ bụ 2022 ahịa nkwọ ka nkwọ taa kwọtara anyị niile ihe ọma ana m ekenekwa ụnụ niile ndị niile jikọrọ aka ọnụ wee fụ na anyị na-eme asọmpi a wee na-akwalite asụsụ Igbo nwaada Amarachi Atama ana m asị gị jide ka i ji chukwu gọzie gị nke gị akọla gị asụsụ igbo agaghị anwụ na taụn n'ihi na ọ bụ asụsụ ndị nna nna anyị ha anyị bụ ndị igbo na-asụ igbo na-eri igbo tata ihe anyị na-eme bụ akụkọ ifo akụkọ ifo bụ akụkọ nke si n'aka ndị nna nna nna anyị wee rute anyị aka ọ ya-esikwa n'aka anyị rute ụmụ anyị aka ifo shakpi nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa akụkọ ifo anyị na-akọ taata bụ akụkọ ihe mere nkịta ji wee bụrụ anụ ụlọ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa mgbe enu bụ ala ọsa nkịta na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile bi onwe ha n'ime ọhịa nkịta na mmadụ ebighọ ha nwekwara onye bụ eze ha eze ha bụ agụ agụ bụ eze ụmụ anụmanụ agụ ahụ nwekwara nwa nkịta ya na ya bi ọ na-abụ o jewe ịgba nta ọ kpọrọ nkịta bụ nwa be ka ụbọchị na-aga agụ na-eje nkịta be ya na-eso ya, ha na-agbata nta ha na-egbu anụ ha na-eri na-enwe obi aṅụrị wee ruo otu mgbe nnukwute ahụ wee daa agụ nke mere na ọ nazị ejenwuzi mgba nta agụụ wee na-agụ ya na nwa be agụụ gụgidere ha wee ruo otu ehi echiche ọjọọ wee baa agụ n'ime isi wee kpọọ nkịta be wee sị ya bịa o nwere echiche ọ chọrọ ihe a chọrọ ka ha mee ihe o chere nkịta be wee sị ya ka ha mee ya n'ihi na ọ bụ ihe nna ya ukwu gwara ya ka ọ na-eme ọ naghị agbagha okwu ya agụ wee jee n'ihu be wee gwuo olulu wee were ute wee gbachie ya nke mere anụ ọbụla pụtanụ ọ dakpunye n'ime olulu a ha egbuo ya ma rie ihe a ha na-eme wee na-aga n'iru na-aga n'iru na-agarụ ha ọfụma mana ka ihe a na-emezi oke ihe bido mewezi n'obodo ụmụ anụmanụ ọ na-emezi anụ a fụrụ taa echi a ma mfụzi ya nsogbu wee na-adịzi ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee na-asị ọ gịnị na-emezi kedụzi ihe na-eme anụ a fụrụ taa echi a ma mfụzi ya ha wee sị na ha ya-akpọ nzukọ kpọọ ụmụ anụmanụ niile ka e wee marụ otu mmiri a si wee baa n'opi ụgbọgọrọ wee ruo ụbọchị nzukọ a agụ wee sị na ahụ adịghị wee dunye nwa be nwa nkịta be sị a nya gawa na o jee na nzukọ a ya gedo ntị ọfụma wee nụta ihe niile a ya-ekwu ka e wee mara na o nwego onye na-alọ na ọ ha na-eme ihe dị otu a ya jee ọ nụtacha ọ bata ka ọ gwa ya nkịta wee kwe wee ruo na nzukọ ụmụ anụmanụ dị iche iche wee na-ekwu ka o si wee dịrị ha wee na-ajụzi ọ bụ gịnị na-emezi kedụzi ihe mere ụwa ji abụzi chi fo ahazi afụ ụfọdụ ụfọdụ ụmụ anụmanụ wee kata nkịta wee sị ha na ọ ya-ekwukwanụ ihe mere nkịta wee gwa ha na ọ bụkwa na nna ya ukwu na-eme ihe dị otu a na ọ na-eme anụ pụta na onye ọbụla nwere chi ọjọọ ụbọchị ahụ ọ dakpunye ha egbuo ya ma rie mana ọ yọkwara ụmụ anụmanụ ha biko onye ọbụla tụọ ọnụ ya nga onye ekwukwana na ọ bụ ya kwuru onye asịkwana na ọ ya sịrị n'ihi na nna ya ukwu nụ ihe dị otu a na ọ ya-egbu ya ma rie ya ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee kwee nkịta nkwa wee kenee ya ọfụma wee sị ya na o mere nke ọma wee gwa ha ihe dị otu a na ha ga-ebidozi ịna-eme ihe ha kwesịrị ime ka agụ ghara inweta ha nkịta wee kenee ha wee na wee gwa nna ya ukwu na mgbakọ a ha jelu gara nke ọma na o nweghị onye na-atụ ha aka n'ihe na-eme n'obodo agụ wee ṅụrịa ọ na-emekwa chi fo ọ pụta n'ihu be ya makpuru nwekwa ọ na-echezi anụ nwere chi ọjọọ ya-agafeta ka ọ gwa ya bata n'ime ihe a na-agazi na-agazi ụmụ anụ bidoziri tụbazie ya egwu nke pụtakwa o kenechaa ya o si n'akụkụ akụkụ wee gafewu wee gaa ebe ọ na-aga ka ihe a na-emezi agụụ bidokwa agụwa agụ o nweghịzi anụ na-adabanyezi n'ọnwụnwa ya wee ruo otu ehi mgbada wee pụta wee kenee ya dịka ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile si ekene ya ka m kene ya ka ha si ekene ya nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ

ọ bụ onye kọrọ gị ka anyị nenebe agụ ka anyị nenebe agụ ka anyị nenebe agụ mgbada wee kenesịa ya nkịta wee agụ wee jụọ ya kedụzi onye kọrọ gị ihe dị otu a mgbada wee mechie ọnụ ya wee kwucha ihe ọ na-ekwu o kweghị agwa agụ onye gwara ya wee si n'akụkụ akụkụ wee na ka chi fokwalụ anụ ọzọ wee pụtakwa

ya bịa were ọjị wee sị na ọ ma nta agụ wee sị ọ gịnị meziri wee sị agụ na a sị na i gwuru ọnụ wee gbanye ya ute agụ wee sị a onye kọrọ gị wee mechinata ọnụ ya o kwerọ agwa agụ kwuo ihe o kwuru n'ime obi wee tụgharịa gafere ihe nke a wutere agụ nke ukwuu ka chi na-efo agụụ ana-agụwanye ha ọ na-atazi arụ ọ na-asị ọ gịnịzi kedụzi ihe na-eme wee ruo otu mbọchị udele wee pụta anụ a na-akpọ udele isi agbọ ncha bụ anụ jọrọ njọ nke ukwuu otu onu ya si too ogologo ka o si akụ asịrị ọ naghị ezonahịrị mmadụ ihe udele pụtaziri wee kenekwa agụ dịka ụmụ anụmanụ ndị ọzọ si ekene agụ nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ ọ bụ onye na-ekene agụ ka anyị nenebe agụ ọ bụ onye na-ekene agụ ka anyị nenebe agụ ọ bụ udele na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ udele bịakete bịa were ọjị ka anyị nenebe agụ mba m ma ya ata ka anyị nenebe agụ ọ bụ gịnị kpata ya ka anyị nenebe agụ a sị na iburu anụ gbanye ya ute ka anyị nenebe agụ ọ bụ onye kọrọ gị ka anyị nenebe agụ nwa nkịta iji eje nta kọrọ m ka anyị nenebe agụ nwa nkịta iji eje nta kọrọ m ka anyị nenebe agụ udene kwusịrị ihe dị otu a nnukwute iwe wee waa agụ wee sị ya na ọ bụ nwa nkịta ya na ya bi na ahụ na-esi nnukwute iwe ewere ya ọ wee tie ka ọ na-atụgharị ka o gburu ya nkịta nwa nkịta etipụ n'ọsọ wee gbawa ọ na-agbakwa nna ya ukwu agụ a na-achụ ya nkịta gbagidere ọsọ a wee gbakpuru n'usekwu ebe ndị mmadụ bi gbakpuru n'usekwu nwaanyị na-esi nri wee nwaanyị wee kpuchie ya agụ wee tụgharịa wee nawa chi wee fo nkịta wee sị mba na ọ ma naghachizi n'obodo ụmụ anụmanụ maka ọ ma na ọ naa na nna ya ukwu agụ ya egburu ya ebe ọbụla ọ gbaji maka onweghị onweghị ebe ọ ya agbaji agụ bụ eze ụmụ anụmanụ onye ọbụla na-atụ ya egwu onweghị ebe o jere agụ ama afụ ya wee jide ya gbuo wee sizie na bidozi ụbọchị ahụ na ya na ndị mmadụ ga-ebizi wee bidozie ụbọchị ahụ wee gawazie nkịta na ndị mmadụ wee bidozie biwazie nkịta wee bụrụ anụ ụnọ ifo chakpii wọọ na alụkwana